Bhí baint ag Joe Steve le Aisteoirí an Spidéil le breis agus leathchéad bliain, agus baint lárnach aige le léirithe na mblianta órga sna seascadaí, nuair a bhain an Cumann cáil náisiúnta amach de bharr léirithe mór le rá dhá gcuid. Go deimhin fhéin tá caint sa bpobal fós ar an bpáirt a ghlac Joe sa Strainséara Dubh sa ré sin. Is údar bróid dhúinn mar sin cuireadh a fháil a bheith páirteach san ócáid ómóis seo do Joe ár gcomh-aisteoir dil. Díreach nuair a fuagraíodh dianghlasáil na Márta seo caite bhí muid ar thob leagan drámata den ghearrscéal deireadh as an leabhar deireadh le Joe a chur i lár an phobail, bain úr agus críon na haoise as an gcnuasach An Diabhal Déanta. Seo chugaibh, mar sin, le mórtas agus le cion ar Joe, cheithre mhír as an scéal sin. Aithneoidh sibh lorg a láimhe. Téamaí a bhaineanns le gnáthshaol laethúil an phobail. Pearsain a bhfuil sean-aithne againn orthu. Caint bheo shaibhir. Agus, acmhainn grinn, ar ndóigh.

Cé atá in éineacht leat? Níl duine ná deoraí in éineacht liom. Do dhinnéar Tom anoir ón siopa agus builín agus leathphunt ime, díreach mar a d'ordaigh tú, ó Chol. Agus is slán an scéalaí. Beidh ort ar fhir. Tom, mo choinsias, tu go gualainn isteach anois, ó. Bheadh céile do leithéide a Thomáis an bolt a choinneáil ar an doras agus a bhfuil á robáil más fíor don raidió. M'anam nach iad na robálaí atá ag cur imní ar bith orm, ach ar fhaitíos go b'iad lucht daycare sin thiar a bheadh leis na sála. Tá conceit eicínt glactha agat leob, a bhí Colm a rá. Bhuel, muise thabharfainn an leabhar ach b'fhearr liom mise ar an áit. Ach an ionadh an mb'fhearr ní lug ar an nádúr nó go mbeireann an aois orainn? Tá mé chomh maith is a bhí mé riamh a bheith, mar gur chlis an dá chois orm. Ach mo chuimhne, ar inis tú do Tommy go raibh tú ag éirí as an ionad lae? Ansin níor inis. A fhios fón ar bith atá mé ag freagairt ar an aimsir seo. Á, sa diabhal álainn, nach é an rud is lú dhuit an fón a fhreagairt. Is gan a bheith ag fágáil do mhac in imní. Á muise diabhal freagairt muis. Ar fhaitíos gurb iad lucht na daycare a bheadh ag fiach orm. M'anam go bhfuil glaoite aige ar an teach seo faoi dhó. Is faitíos gur aon timpiste a bhí th'éis éirí dhuit. Fear atá i dtaobh tí leis féin. Is má tá an oiread sin imní air, teagadh sé abhaile agus beannadh sé m'oíche. Bheanna, níl maith ar bith san bhruimseáil sin anois. Tá's a'dsa chomh maith 's tá's a'msa nach acmhainn dó a theacht abhaile faoi láthair. Tá a dhóthain ar a aire, an fear bocht, fear a bhfuil bean agus gasúir faoina chúram. Ó ní hé atá Tommy Cheartaigh ag, mar a chan ann ach an bhitseach atá pósta aige. Ha, m'anam nach bhfeicimse locht ar bith uirthi dá n-éistfeá léi. Táimse is gá na huaimheanna pósta ceann buirídh dúirt sé, mar sin. Bean an bhaile mhóir ar ndóigh. Ní bheadh aon chleachtadh aici sin ar na puiteachaí a bhíonn thart anseo i gcaitheamh an gheimhridh. Ceapaim gurb í atá ag cur i gcluasa Tommy. Tá sí i ndiaidh aghaidh le rud ariamh chun óra agus a dhíol sé orm an dhá bhó agus an dhá lao. Ar a shúile? Nach bhfuil sé ráite agam leat seacht n-uaire gur ar mhaithe leat a bhí sé? An Níl tú in ann freastal dóibh níos mó. Aoibhinn nuair a chinneamar bheinn ag caint leo. M'anam gur ag caint linn fhéin a bheas muid uilig ar ball, mura dtabharfaidh muid go chleachtadh dhúinn fhéin a dhul amach ag cabhrú i measc na ndaoine. Bheinn ag rampáil ar fud an bhaile marach gur shroich na cosa orm. Ach annamh nach samhlófá ar feadh tamaill gearra go mbeadh a bhean ag tíocht ag an doras fhad b'fhearr dhuit é a bheith ná cráite anois cois na tine. Mar sin de thógfad mo chois níos mó, an bheinn i bhfad eile ag dul siar, is gearr go soir a bheinn le cur. Ach ar ndóigh mara bhfeileann dhuit, nach bhfuil mná eile ag dul thart, a bhíonns ag dul ó theach go teach ag tabhairt aire go sheandaoine. D'fhógair mé ar Tommy nach mé ag iarraidh aon duine acu a ligint isteach faoi chaolach an tí seo. Ach nach gcuirfidís amach an luaith dhuit is gabháil mhóna a thabhairt isteach a'd. Nach dtugann sé fhéin móin na seachtaine isteach nuair a chastar thart é Ar ndóigh, scuabfaidís an teach is nífidís baslach go do chuid éadaigh agus chóireoidís do leaba go breá compóirteach dhuit. Dá fhad uaim anois a fhanann siad sin sé is fearr liomsa. Tá's a'd deabhal duine sna seacht bparóistí nach mbeadh fios a ghraithe as Gaeilge ach d'fhéach iad sin. Ah! B'fhearr liomsa bheith ag imeacht. Ní bhreathnaíonn sé go bhfuil mórán tairbhe i mo chomhairle dhuit inniu. Ach dúirt tú geata riamh é.

Tabhair a ghualainn isteach anois dó. Ní raibh mé in ann é a oscailt leis an eochair ar ndó de bharr go raibh an bolt air. Á, muise, cé hí an néarógín seo atá ar aos do mhear? Suigh síos anois a dheaide go míneoidh mise an scéal dhuit. Seod í anois Petra. As na hOileáin Fhilipíneacha í ó thús. Tá mise dhá híoc sin anois le breathnú i do dhiaidh ó Luan go hAoine. Hah? Ná bac le do chuid grúscáin anois. Ar mhaithe leat atá mé á dhéanamh seo? Hah? Nach suarach an paiste imeascach. Tá an ghloine stróicthe leis an isteach i leic an teallaigh. Ní raibh aon dul as am, ar ndóigh. Nach bhfuil tú tar éis droim láimhe a thabhairt don ionad lae? Hah? Ní mó go sclabairí atá thart ar an mbaile seo. Nach mb'éigean dom glaoch orthu nuair nach raibh tú féin ag freagairt an fón? Sea, no níl mé sách súchaite le dhul siar ann os lios na gcos, chun a bheith deirim léi. Níl tú sásta na mná a bhíonn ag breathnú i ndiaidh seandaoine a scaoileadh isteach thar tairseach ach oiread? No ní thrustáinn iad an fhad agus a chaithfinn iad. Bhuel, níl mise in ann breathnú i do dhiaidh anois faoi láthair. Níl fanta ach an dá roghain. Caithfidh mé thú a chur isteach i Home mara bhfuil tú sásta le Petra. Sea.

Ah muis an bhfuil maith a bheith a' caint leat? Is í a bheas ag déanamh na hoibre seo. Beidh sí fhéin a' fanacht sa teach seo in éindí leat. Aodh! Á, nach mé an díol trua! Á, á, á, lanúiní agus í sin bun bán orm! Ah muis níl aon chall imní dhuit. Nach bhfuil páí míosa íoctha agamsa léi cheana fhéin.

Ní bheidh sí seo i bhfad a' cur slacht ort, tá mise ag rá leat. Now, now Petra, you have to tidy this room yourself. OK, Mister Tommy. You will take good care now of my father Tomás. Bain díot an straois chantalach sin agus craith lámh léi. Ahh, ahh, nach mbeinn sa bhuaidh. OK, Mr. Tomás, you will eat tea now? Bail ó Dhia is ó Mhuire sa teach seo.

Ar nó, m'anam gurb é Dia a chas i do bhealach í seo ar chuma ar bith. Hello, Rita Tammy. Á, dheabhail an tú atá ann a Mheaig, bhuel ní chuimhneoinn go dhaoine an tsaoil ort. Ar nó, nuair nach bhfaca mé thart thú le cúpla seachtain, chuaigh mé ar fhaitíos go mbeadh aon chlóic ort. Á, thiocfainn, a Mheaig, dá mbeadh mo chúnamh ag teastáil, ach bhreathnaigh sé dhomsa go raibh siad ag baint ceart maith dá chéile. Fheabhais! Ar nó nach ar a fogha mé ghlaoch ort? Á, Dia linn! Ná habair go bhfuil siad cráite aige, eh? Óra a dheabhail álainn, fuair tú amach é. Tá sé ina bhliain óg arís. Á, dea-scéal ó Dhia 'ainn! Tá sí baint deatach as an gcarr, ar chuma ar bith. Diabhal arbh fhearr an carr a bheith ina chónaí ó tharla ceadúnas tiomána a bheith aici siúd, an dtuigeann tú. Ciseán mór beatha ag imeacht acub chuile lá. Picnic a thug sí air, a deir Cóil. Deabhal dé ná deatach a bhíonn le feiceáil dhíob aríst nó go mbíonn an oíche tití. Ó, nach é an t-athrú é a Mheaig. Fear nach raibh in ann a chuid cosaí a chrochadh nó gur thóig Petra lámh as a chionn. M'anam go mbreathnaíonn sé go bhfuil sé á gcrochadh anois. Tá an scéal ceart, mara bhfuil sí ag mealladh uaidh a bhfuil aige. Á fheiceáil dhaoib atá sé, a Mheaig, ab ea? M'anam go bhfuil a chosúlacht ann, a Teamaí. Tá a gcuid glúine caite a'm fhéin 's ag Cóil ag faire. Deabhal solas a bhíonns dhá lasadh sa seomra a mbíodh sí fhéin a' codladh ann. Há! Há! Siúd é an há do leanna. Tá mé fhéin is Cóil ag déanamh amach, go bhfuil sí suite isteach faoi. Ó, go sábhála Dia sinn. I bhfad uainn an anachain. Ach meas tú an mbeadh an oiread de chiméar air? Nár fhiafraigh mé de Chóil é. M'anam, a deir sé liomsa, muna raibh sé in ann a cos a chrochadh cheana.